Hello viewers. Ihe a bụ ọyị mụ nwaanyị ọyị mụ nwaanyị chọrọ m wee bịa bụrụ maka ka afa gị dị ee Ngozi bụ afa gị ọyị mụ nwaanyị chenjiri oke taa unu nee anya unu afụ na efe ya dịtụ better tata ọyị m nwaanyị ana m eme m fụ ya ofu efe ka m na-afụ ọyị m nwaanyị mana efe nke taa amaka unu nee anya unu ya-afụ ọyị m nwaanyị na ya na ọyị m nwaanyị afa ya bụ Ngozi ọyị m ji aka m metere onwe m ọ chọrọ m bịa yesterday na na my street so mgbe ọ chọrọ m bịa enwere m chance wee weregodi ihe oriri wee nyegodi ya ọ gaba o rukwe tata ọ chọrọkwa m wee bịa Ngọ enyi m nwaanyị wee chọrọ m wee bịa tata so mana Ngọ afọ na Ngọ na-etekwa ude n'arụ gị na-ete ude ka eme na ide ete ude nwere oge ude ndo mana isi gị a isi gị a ị ya-akpa ya akpa ka ị ya-akpụ ya akpụ ị ya-akpa ya akpa isi gị a kịta ị chọrọ ịkpa ya akpa o nwere ego ugo Ngọ kee ebe ị na-ararụ na shop ka ị na-ararụ kee shop bụ ya shop n'ebe ụlọ Ngọ ị ya-ejekwa gosi m shop ebe ahụ ị na-ararụ ka m mara ebe ị na-ararụ ka m na-achọta gị ebe ahụ ọkwa ị ya-akpọje m ihe a bụkwa na ọyị m nwaanyị Ngọ m gotere gị efe mara mma ọkwa ị ya-like m gotere gị efe mara mma ọkwa ị ya-like ya m kpaa gị isi ọkwa ị ya-like ya m kpụkwara ya gị akpụọ ị chọrọ ịkpụ isi ị chọrọ ịpịnga onwe gị okay a ya-akpa gị ya m ma-akpa gị ya o Ngọ ọlị bụ ya akpanwuru m Ngọ ma isi ya akpanwu ya isi mana azụ Ngọ chọrọ ịkpa isi enyi dị nke ọ kpara m isi ee na nwere mma kpọcha gị ebe ị ya-akpa isi kpa isi o gotere gị ncha gotere gị ude ịdị mma chenji ego efega o n'enu ndụ enyi m nwaanyị ihe a bụ ọyị nwaanyị ezigbote ọyị m nwaanyị n'afọ ọyị nwaanyị ọyị nwaanyị onye ebee ka ị bụdị Eh? mana ị gwara m mbọsị mbụ na onye Enugu steeti ka ị bụ ezi ka ị sịkwa sịkwa m na onye Abia steeti ka ị bụ mma gị bụ onye Abia steeti mpa gị bụ onye mma gị bụ onye Abia steeti mpa gị bụ onye Enugu steeti kee side ị bụ na Enugu steeti side ebe mpa gị bụ side Enugu steeti side Show Light Side Akụọra na Obosi. Okay Akụọra dị n'Enugu steeti. Okay Akụọra n'Enugu steeti ka mpa gị bụ. Bikonụ ndị Enugu na ndị Enyere e nwere na Akụọra n'Enugu steeti. Akụọra Obosi ya ka nne e nwere Akụọra na Enugu steeti unu kwatara ọfụrụ ebe ahụ unu kwatara ọhụrụ na show light n'ụlọ ochie okay ị dị obere a kpọpụ gị sị gị pụọ okay unu anụgo ya na ọ side Akụọra n'Enugu steeti ka ọ bụ na ọ dị obere a kpọpụ ya akwụ na ha afụ ya mana waya waya anyị ga-amatacha onye ebe Ngozi bụ gị na onye bi n'obodo a gị na nwanne gị ofu nne ofu nna gị onye side bụ unu Akụọra ahụ bi ee mana ma amatakwa nwanne gị nwaanyị ya kpọjekwa m mata nwanne gị nwaanyị ahụ ihe kpọtara m nwanne gị nwaanyị ahụ emesịa kpọtara m ya ka m fụ ya mma bịakwa ka m mara ebe i bi ngọ ngọ Ngozi onye ka ị na-azadị Ngozi Chima unu anụgo na Ngozi Shima onye Enugu State side Akọra ee eh, with time anyị ga-amarakwa onye Ngozi bụ unu n'anya kịta even ọ dịtụ better today ee eh, mana ihe mere na ọ bụ with time anyị ga-amacha onye ebe Ngozi bụ mekwana anya ọ dị ọgụ n'anya ndị ewu na ọ ka bụkwa ama ịlọ unu n'anya nenụ Ngozi na na-afụ slippers Ngozi ma ahụ ya ma ọkpa ya niile ka Ngọ dị mana Ngọ ya adịcha okay o ngwanụ